aw ni jɔ aw ni jɔ aw ni jɔ deba fasa fasi religieux sigida gale an bɛ kulu jamakulu fo nin waati nin na ka bɛɛ fo i kɛyɔrɔ la ka bɛn i kɛ kuma ma ka bɛɛ fo i ka cɛsiri la ani i ka wuli ka jɔ aa karamɔgɔ ko k'i ye degedenw cɛ ra nin waati nin na a diyara an ye a bɛnna an ma karamɔgɔ an ye bɔrɔw dayɛlɛ bɔrɔw fara an ye bɔrɔw dayɛlɛ bɔrɔw fara an b'i fo ka segin k'i fo k'a fɔ k'i dunbiya ko i ka degedenw bɛɛ ka degeden laban don bamanan matigi tarawele ka bɔ k'i bolo kɔrɔta ka segin k'i bolo kɔrɔta karamɔgɔ k'a fɔ ko i ye min fɔ i seginna o kelen de kan koyi ko dɔnni de tɔgɔ ye ko dunba dantan insondable karamɔgɔ nin b'an bɔ bi nin b'an bɔ ɔ bɛɛ de ka boli i ka biribiri ye i ni ce ɔ ko an ko se wa se fo ɲɛfɛ karamɔgɔ wolofinden ka se a siga tɛ wolofinden na ɔ o kuma nin ye bɛnbaw ka kuma kɔrɔ dɔ kura y'an bolo bi k'a ko k'a jɛ k'a bila minɛn kɔnɔ ko ko n'a ɲagamina ko n'a feregera ko n'a kɛra k'a tɛ tigɛ ko a tɛ tugu ko fɛn o fɛn b'an bolo ko an k'o bɛɛ da fɔlɔ an k'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ fɔlɔ ko an ka kelen dɔrɔn ta k'o b'an bɔ ko an ka segin o kelen de ma k'o tɔgɔ de ye ko maaya aa karamɔgɔ i nana kuma maaya kan a kɛra wasa ye a kɛra wasa wasa ye o kuma k'an b'a ɲini ko k'a k'an bolo bolo tigɛbali de ye ko bɛnba ninnu ka don an fɛ an fɛko ɲuman bɛɛ ra k'an ɲɛsin an ɲakow ma k'an kɔ don an tiɲɛkow la k'an dɛmɛ k'an bolo se an ka ɲinifɛn ɲumanw ma ka bali kɛ ka bɔ jugumanw na karamɔgɔ ko ni ɲɔgɔnye bɛ kɛ don o don o k'a sɔrɔ kɛnɛya bɛ farikolo la a bɛ dusukun na a bɛ hakili la ka taama ka bila ɲɔgɔn na ka bolow da bolow kɔnɔ e karamɔgɔ ka furu bɔ jɛ ra ka baarakɛɲɔgɔnya bɔ jɛ ra ka ɲuman dama fara ɲɔgɔn kan k'o to mirindi nataw ye awɔ kari nata nin u k'a dɔn k'a fɔ k'an y'an se kɛ o kɔnɔ o y'a dɔn ko an dɛsɛra min na ko an m'a fɔ mɔgɔ ye ko an dɛsɛko tɛ yen koyi ka d'a kan anw sɔnna a ma ka lemuru tigɛ a kan ko ba ninnu yɛrɛ dɛsɛra dɔw la ka kɔn anw ɲɛ o kuma n'anw dɛsɛra min na k'olu ka na k'o fereke foni ferekelen de don fan bɛɛ lajɛlen fɛ dakun bɛɛ lajɛlen na o kuma ko bɛɛ k'a minɛ dakun dakun wolofindenw an k'an yɛrɛ bɔ ko wolofindenw an k'an yɛrɛ bɔ ko minnu y'u yɛrɛ bɔ karamɔgɔ k'a ma kɛ suya ra suya tɛ u y'u yɛrɛ bɔ kɛnɛ kan de o kuma ko n'anw ko an b'an yɛrɛ bɔ an tɛ tubabuden jɔlen y'an ɲɛ an tɛ arabuden jɔlen y'an ɲɛ fara karamɔgɔ min kɛra an bolo kamanagan ye an ma bilayɔrɔ sɔrɔ min na min bilaminɛn ma sɔrɔ an bolo n'an ko an b'an yɛrɛ bɔ kuma o kuma an bɛ min jɔlen sɔrɔ an ɲɛ an yɛrɛ dɔ de don wolofinden dɔ de don an ka dulɔki kɔ b'olu de bolo ɔ karamɔgɔ aw dun ko ten nɔ ko an kana taa yɔrɔ la ka wolofinden kelen to ko ɲinita tɛ an ka taa ka kelen to ne ko dɔw bɛ to gɔngɔn na wa dɔw tɛ to gɔngɔn na karamɔgɔ ɲininkali tɔ min filɛ